a n'a ka so dunke o a n'a ka sahaba sanumanw ani maa o maa mun nana ne tugula u nɔfɛ ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'ala deli ala k'an sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛ la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an ka walanda bɛ bonda mun na o ye alisilamɛya tiɲɛfɛn tan ye o la an ye naani ta walanda tɛmɛnlenw na duurunan o de b'an bolo bi annaqidul khamisu silamɛya tiɲɛfɛn tan duurunan man abghada shay'an ni maa mun ye fɛn dɔ kɔniya k'a juguya k'a kɔniya mimma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallama ka bɔ fɛn na ala ka ciden nana ni mun ye kisi ani nɛɛma b'a ye walaw amila bihi hali n'i ye baara kɛ n'a ye kafara k'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ kafiriya o kɔrɔ ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wa sallama a nana ni taabolo mun ye fɛn mun sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ e ka o juguya i k'o kɔniya o mun filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye k'i ka diina tiɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a baara o la dɔnnikɛlaw ko ko nin baara mun filɛ nin o sirilen don alakira yɛrɛ kanu de la sallallahu alaihi wa sallam ka d'a kan maa mun kanu b'i yɔrɔ o tigilamaa ye fɛn mun d'i ma o kanu bɛ k'i yɔrɔ nka maa mun kanu t'i yɔrɔ o ye fɛn mun di o fana kanu tɛ k'i yɔrɔ o la alakira sallallahu alaihi wasallam ni maa mun y'a juguya o tigilamaa bɛ kafiriya kelen alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn mun di an ma n'o sabatila ka bɔ a yɔrɔ ni maa mun ye o fana juguya k'o kɔniya k'o tigilamaa fana bɛ kafiriya ka d'a kan nin fila nɔrɔlen don ɲɔgɔn na kira kanu sallallahu alaihi wasallama o b'a laɲini k'a fɔ kira ye fɛn mun di i ka o fana kanu o de kama allahu taala ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dhunubakum alakira a fɔ u ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ ala fɛ tiɲɛ na a ye tugu ne alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallama n'aw tugula n nɔ ala fana bɛ k'aw fɛ wa ala bɛ tila k'aw jurumiw yafa ala ka yafa an bɛɛ ma ni k'an bɛɛ kanu o cogoya kelen fana allahu taala ko wa atiu llaha wa atiu arrasula a ye ala kan labato a ye ala ka ciden kan labato ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula aw maa minnu dala ala la a ye ala kan labato a ye ala ka ciden kan labato ala kan labatoli bɛ kɛ ni duman ye ka ala dɔn ka ala kanu ka baara kɛ ni ala taala ka alikɔrɔna kɔnɔ kuma ye alakira kan labatoli bɛ kɛ ni duma ye ka alakira dɔn k'a kanu ka baara kɛ ni a ka fɛn dilen ye a ye sariya mun d'i ma nin de alakira kan labatoli ye sallallahu alaihi wa sallam o la o kan labato in o tɛ sɔrɔ i bolo fɛn na f'a ka sɔrɔ i yɛrɛ jɛnen don ni fɛn mun ye nka n'i ma jɛ ni fɛn mun ye fo a juguya de b'i yɔrɔ a kɔniya de b'i yɔrɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ mun ye alakira kan labatoli i y'o to yen nin fɛn fila dun nɔrɔlen don ɲɔgɔn na de o de kama dɔnnikɛlaw ko ko fɛn dɔw bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la ala y'o fɔ k'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ wari kɔ a n'a ɲɛ a dɔ ye jumɛn ye ala kan labatoli ani ala ka ciden kan labatoli sallallahu alaihi wa sallam ciden bɛ kan labato ni mun ye a ye fɛn mun di k'o labaara ɔn n'i ma se o kɛli la fo e tagala o juguya de k'o kɔniya k'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna na ka d'a kan fɛn mun juguya b'i yɔrɔ fɛn mun kɔniya b'i yɔrɔ e tɛ k'a fɔ cogoya si la k'i bɛ k'o fɛn in fɛ e tɛ k'a fɔ cogoya si la k'i bɛ kan labato kɛ o kɔnɔna la nin de kama dɔnnikɛlaw ko ko fɛn duurunan mun bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ ka alisilamɛya tiɲɛ o ye man abgada shay'an maa mun ye fɛn dɔ kɔn fɛn mun b'a la ja mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam alakira nana ni fɛn mun ye kira nana ni fɛn o fɛn mun ye n'a sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ni e y'o kɔn k'o juguya walaw amila bihi hali n'e yɛrɛ y'a labaara nka juguya n'a kɔniya b'i bolo kafara k'i bɛ kafiriya ka bɔ diina kɔnɔna la o de kama an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ n'a fɔla ko fɛn o fɛn mun sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an ka limaniya mana dɛsɛ a baara la cogo o cogo la an kana a juguya an kana a kɔniya ka d'a kan n'i y'a kɔniya k'a juguya a bɛ kɛ sababu ye k'i ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛ kira ka fɛn dilen kɔniyali o ye kira yɛrɛ kɔniyali de ye sallallahu alaihi wa sallam wa kira kɔniyali o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔna la k'i ka diinɛ tiɲɛ o la nin de ye alisilamɛya tiɲɛfɛn duurunan ye ka fɛn dɔ kɔniya ka fɛn dɔ juguya fɛn mun b'a la ni alakira nana n'o ye sallallahu alaihi wa sallama n'i y'o kɛ i ka silamɛya bɛ tiɲɛ i bolo an bɛ ala taala deli ala kan'an kɛ ka fɛn kɔniya kira nana ni mun ye ala k'an kɛ ka fɛn kanu kira nana ni mun ye k'an kɛ ka alakira yɛrɛ kanu